ị na-arụ kedu ụdị ngwa ọrụ ngwa ahịa ị na-ebubata n'ahịa ndị mmadụ na-enu ọ na-ana eri na-eri biko nụ kidney problem liver problem anyị makwa na ndị Igbo abụrọ ndị na-eje eje nyocha nke a kpọ lab until ọya jide ndị ọkụ na ọya tụ mgbe aka oge wee gbara oge ahụ ọ dịgo late biko onye ọbụla jekwa ụlọ ọgwụ jee kpọrọ nwa ya na-ene nke a ma ọ bụ n'ụzọ nke ọzọ o egwu agbafekwa na ọsọ a na-agba ejide ara aka nke nwatakịrị ka m fụ ara apụ m nwanne anyị nwaanyị ikwuchagokwa ihe ị ga-ekwu ebe a maka na onye na-agba ọsọ nwaanyị na-agba ọsọ jide ara ya aka ịma na ihe na-achụ ya abụ ihe bagoro ya n'ọkpụkpụ ihe na-emezi na be anyị ọ dị egwu biko nụ anyị ga-ege nwanne anyị nwaanyị a ntị nwanne anyị nwaanyị a bụkwanụ onye ama ama n'ụlọ ihe onyonyo n'ihe onyonyo a ọ na-ekwukarị maka ndị ya ndị di ha nwụrụ na-enyekwanụ aka n'ụzọ nke ọ pụtarago kịta maka ihe na-emegasịzi na be anyị ụlọ ije ụlọ ọgwụ niile kidney failure renal failure ijekwa ma ọgwụ adịgboroja ndị be anyị sokwa ebubata sokwa emezi onye na-aṅụ ahụ na-aya gị ị na-aya ọya ị na-aṅụ ọgwụ iche na ọgwụ ị na-aṅụ bụ ka o jee gwọọ ihe na-aya gị mana ọ ka o jee mebichazie ihe dị n'ime ahụ gị nwaanyị epụtago na-eti ma ụmụazị kịrịkịrị ụmụazị ị ga-afụzi na ha na-aya ọya shuga ha na-aya kidney ha na-aya liva ị na-asị ọ gịnị na-eme onye ṅụrụ mmanya ṅụrụ mmanya onye tara anụ tara anụ biko nụ ndị be anyị anyị ewelata aka n'ihe anyị na-eri kịta maka na ihe i riri bụ ihe ị bụ ihe ị na-eri bụ ihe ị bụ ndị oyibo ji wee sị ya you are what you eat ihe niile ghatọkọrọ aghatọkọ ije goo ji kịta dobe echichi emebie ije goo poteto dobe emebie maka gịnị ihe eji akụ ya gọọmenti wee ghatọkọ ihe niile ma ime gịnị ije saịn ụmụ ihe GMO produce a nke Bill Gates weta ihe ọ ga-abụ enye gị taa ịkọnye ya n'ala and o punite ọ na-ama abụba mana ị were ukwu ya ka ije kọọ ya n'afọ na-abịa abịa ihe a ama mmezi maka o mebigo ana kpatakpata biko nụ ndị be anyị anyị ga-akpacha anya eji wee na-ayọ ị bụrụ onye na-akọ ọrụ ugbo ịkọcha ọrụ ugbo gbaa mbọ fụ na idobere nke ị ga-akọ afọ ọzọ na-abịanụ maka ihe a na-ebubatazi n'obodo a ike gwụrụ onye na-eri a na-anwụ ọnwụ ji wee karịa biko nụ ka anyị gee ihe nwaanyị a kwuru mmemme ihe onyonyo a gbasara ụmụ ihe GMO product ka anyị geegodu nụ ihe a nwaanyị a kwuru ka anya anyị mepee ka onye ọbụla mara ụdị ihe ọ na-eri na kidney failure egbukpọ na ndị be anyị bikonu ma ọya shuga ka anyị geegodu nwaanyị a ntị igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na-etinụ na-asị na gịnị mere udene sị na nwunye ya mụọ nwa ọ dị ime ya ọ mụọ o nwee nwa nwa dị ndụ ma ọ mụkwazịa nwa nwa ahụ nwụọ ya enwe nri abalị biko ndị igbo asị m ka m jụọ kidney problem a jurunụ ebe niile o rube mgbe anyị ga-ama ihe anyị mere onwe anyị kedu ndị na-ebunata ọgwụ maọbụ ihe nri maọbụ ihe a na-ara ara dịka ihe a na-aṅụ aṅụ nke imekwu na-emezi m ụmụazị ụmụnne m kedu ụdị achụmachụ ego anyị bidoro ịchụ n'izu a mmadụ enwezi ihe a na-akpọ conscience makwa na-arụ oke ego nee ka oke ọnwụ si wee dị n'ala Igbo ka wee bụrụ iso na ndị ọgịrịga ọwụwa ka o wee bụrụ ụfọdụ n'ime ụlọ na-ajụ ya jicha nwaanyị jide ụmụ gị na nwunye gị a na-emere nwunye lọlọ a gbara a na-eme efizi makwa ego one Okwuluọra na Zeus ha ezigoro for ndị nwegoro issue ọkwa ndị ọkwa ndị Igbo na-atụ ego a ego one ka Okwuluọra ha ezigoro ya na Zeus gịnị na-emenụ bikonu nke ofu n'ime anyị ofu ụlọ anyị ncha na ime si ebe a na-ata ịkpọwa m naira ma ọ bụ nke a ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ kedu na ndị na-eme ihe a dị onu kedu ebe ị na-arụ ọrụ kedu ụdị ị na-afụ maka ihe a na-eti n'afọ kedu ihe ị na-arụ kedu ụdị ngwa ọrụ ngwa ahịa ị na-ebubata n'ahịa ndị mmadụ na-enye ọ na a na-eri na-eri bikonu kidney problem liver problem anyị makwa na ndị Igbo abụrọ ndị na-eje eje nyocha nke akpọ lab until ọya jidezi ọfụma ọya tụ mgbe aka oge wee gbara oge ahụ ọ dịgo late biko onye ọbụla jekwa ụlọ ọgwụ jee kpọrọ nwa ya na-ene nke a maọbụ n'ụzọ nke ọzọ o egwu agbafekwa na ọsọ a na-agba ejide ara aka nke nwatakịrị ka m fụ ara apụ m gịnị na-emenụ okorobịa nee ka ọnwụ si ju ebe niile nwatakịrị a ya-anụ di anụ asị gị marriage of 3 years marriage of 4 years marriage of 5 eri ya gidim oke agwọmagwọ eburu ọgwụ nka eburu ọgwụ nka eje arụsị nka ebute ka ọ bụrụ na a na-achụta ego ebere na-emere m nwatakịrị na ebe a na-achọ already made di already made money ee unu ga-afụcha ihe unu mere onwe unu maka na ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị nwere n'izu a ndị chọrọ ya nke taata nke echi ị ga-eji mkpụrụ anya gị naabọ afụ na onye ị na-anụ bụ ohu yahoo yahoo abụ ọsọ ọsọ be mmadụ ji ebute arụsị ma bute nke mmadụ na illegal business nwanyị na ịma nkwa dị na gboo onye kwuo ya ọkaimoto ya efu ụfọdụ n'ime ọrụ ebe a junu na-azụcha dị na-azụ ahịa ike adịghị fanye aka ebe a ụfọdụ ndị nwunye ha ada amakwa afanye aka ebe a esi be dibịa nke a pụta a na-achụ ego ka esi achụ ego hapụ ihe si na chi oge rutechakwa ụlọ onye ọbụla uche ya ga-adị ya ndị nne na nna onye ọbụla baa ụlọ jee dọbie nwa ya aka na ntị jide nwa gị aka what is happening ịma nwa gị kọtara ịma source o si eweta ego echie na ya gwim isi egbuo ụmụnne gbu mana ịma ya ebe nwa gị sọnyere aka gịnị na-emenụ save the widow di m nwụkwa marriage of how many years three years nwatakịrị ebido kịta yibe uju ọ bụ na ada eyipụ akwa eyipụ ndị bụ ajadu bụ katọlik gịnị na-eme onye ọbụla chọọ ka di ya na-emeet up nwaanyị ọbụla chọọ ka o soro ihe a na-eme ọ chọọ ọ pụtakwa ana I want to look good aga m elook good biko ị ga-eji gịnị look good ọwụ tue ka mamịrị ya ka ọ ga-eji look good go to your class values has gone nwezu onye na-ajụ ajụ wee were eri ọ chara acha gbute ọ cha acha gbute ụfọdụ ndị na-emekwa ihe agent ihe resị mmadụ ebe ije resị mmadụ ebe ya ka eji gbuo mmadụ nwanne ụnyaahụ mee nwatakịrị a ajadu na the guy agba ya ka ọ dị ndụ gbatọọ ya agbatọọ ọ dị gị akpọwa m na phone sị m na di ya anwụgokwa gịnị na-akụ ka ihe nwata ma oke anya ukwu na oke greed juru anyị n'ahụ ndị gboo esikwu na-anwụ spices here and there esibe stew a ga-ewe sachet wụkọọ ewe kedu ebe m fụrụ osiri ọra na ebe a na-akwa ozu ka o were benny na-awụ n'ofe onugbu ebe a ka m nọ gbaa n'obosi jehova asọ jehova asọkwa otu a fụ mụwa bụ save the widow o mego 8 years kịta m ama ihe bụ coke m ama ihe bụ fanta ụmụ minerals ndị a yes ụmụ ihe oke ụtọ bịrịbịrị ndị a anyị fụrụ mmadụ na-eji aka ya duo onwe ya for your own health mana oke akpịrị anyị ekwe anyị ihe niile ị ga-erikwatachi ya asịkwa m na coke dị ma onye ọbụla nwa ịmara ihe na like my father yara diabetes so o mee m onye ọbụla dị conscious of ihe ị na-eri n'ọnụ ị ga-eri nke ị ga-eri nke ị ga-eri nka ịgbadokata jee lab come on this year ka sị ndị ụmụ ha nọ secondary school kpọrọ nwa gị jee lab ofu nwaanyị kpọọ m sị m chineke ekene dịkwara m na m fụ infection dị nwa ya n'ahụ but the girl ka bụ a virgin infection a na-eme na ịbụ a virgin nka kidney problem onye nka ị ma-emezi dị natural ịbụrụ ya mmadụ ebe a baa n'ahịa jee jiri aka gị yọọ ọka na joro na dawa wee na-enye ụmụazị yes ọ bụrọ ụdịrị those beverages ị na-afụ n'ahịa na-ere jiri aka gị sunday yọọ ya ịbanye ya thursday sunday ji aka gị yọọ ya dawa joro kerafia ọka ị mixkọ ya ọnụ i jezie ịkwọ ya akwọ i tinye tiger nut akị oyibo igbo tọgbụrụ akị oyibo na-abụ ka o ruru gị goro gbawa ya n'ime ya ọ bụrụ na em tiger nut na i jikwa ego ị mara nnukwu tiger nut addịa ya up ebe ahụ ozugbo ị na-aṅụ akamụ ị fụ na ọ natural ka ị ga na-aṅụ akamụ atọọ gị ụtọ ọ bụrọ iwu na ị ga-eti ya shuga what is going on a na-achụ ego mmadụ a na-anwụ general cancer ward go to ward ụmụ nwoke nwere kidney problem ebe a ghasa n'ana ofu nwunye dị ime chijizie nwatakịrị nọ n'oche rahụ emit na-asị nne di ya na-asịzi nwunye ya naa ya adị ka ọ rara ụtụtụ ọ pụta nwatakịrị sị mba ụjọ na-atụ ya na maka o nwee ka ọ nata a za asị ya di gị anwụ nwata dị ndụ na-ebe anya mmiri na-asị otu a ka ya bikonu nweenụ uche mmadụ gịnị bụ ihe nke a
ndị be anyị anyị anụgonụ ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru ọ dị egwu ọ dị egwu anyị ji oghere a na-ekene nwanne anyị nwaanyị na-ekene ya n'ihe a ọ bịara kwuo ebe a anyị wee na-ayọkwanụ ụmụ nwanne anyị so ebubata ọgwụ adịgboroja bikonụ ka enụ ụdị ihe dị ihe a ego abụrọkwanụ na ihe niile kee uru ọ ba na ị kpachara ego niile a n'ụwa a tufuo ọtụtụ mkpụrụ obi ụmụ nwanne gị na a sịkwa na a ghara ndụ kpaa akụ onye ilo emee gịnị erie o rugo o rugo mgbe anọtụ natụ anyị edukwanụ na ezinụlọ anyị jee n'ụlọ ọgwụ e jee nenechaa ahụ ma ma ahụ anyị ezuzukwara ezu ọ bụgodu na o nwe nke na-eme anyị na-ebido ebido a marụ ka a ga-esi bido gwọba ya maka ị fụọ ya na-ebido ebido Ịgwọ ya agwọ na-adịkarị mfe than mgbe o ririchara gị ahụ, o nweghịzi ihe a ga-emete. Onye ahụ nọrọzie na-aṅụ ọgwụ. Mgbe ọnwụ ji bịa, onye ahụ anaba. Bikonụ, ndị be anyị, bikonụ, unu nụrụ ihe e kwuru. A ghara ndụ kpaa akụ, onye ilo erie. Anyị kpachaa ego niile a, ego adọrọ, ọnwụ abịa, ị nwụọ maka na gịnị? Ị nedoghị ndụ gị anya. Ndewonụ, ndị be anyị. Bikonụ, ka m mara ihe unu che n'ihe onyonyo a. Daalụnụ.